nne ka ụbọchị taa butere gị ngọzi o wetara mụ na gị ngọzi ebee ka ada akwa mmiri na-enwero ntụpọ si abata n'obodo a aga m na be ụgụrụ ịhụ asa ama m na arụ dị ya na nne ya arụ dịcha fa ncha azụmiri ọkwa ị mala na akwa ọkụkọ na akwa ajụ ana fa niile bụ akwa akwa mana o nwe ife dị iche ife dị iche bụ na mgbe oge fa na-abụ olue fa gbawa ife si na nke a apụta na nke si na nke a apụta abụrọ ofu fa ama abụnatakwanụ ofu nwa m erikwana ero maka na ero ma mma maka na ọ bụrọ ero niile ka a na-eri eri hmm? agụ iyi nwa egwu atụ ọnwụ nne m o nwere nkata m chọ ka m na ị kpaa maka na ndị be anyị kwu okwu si na ekwue afụ na ekwulu ma okenye mana ekwue ma anụlụ ma nwata achọ m ka i kewapụ onwe n'ife niile jikọ gị na nwa iru mmiri achọghịzi m ka o nwee ife jikọ gị na ya nne m kezi ka i si asụ ụdị asụsụ a eh? ya bụkwa na gị na nna m egbuwego n'ofu akpa obi na-agbawa nna ị na ụdị nwaanyị ị chọ ịnụ mana ụdị nwaanyị m chọrọ ịnụ ọ bụ ife onye chọ o jee afịa o jee golie ife a bụ ụdị nwaanyị m chọrọ ịnụ ọkwa mụa ga-eli ife dị njọ dị na ya nwa m biko mụ na nna ị chọ ka ị nụ obele nwa akachukwu biko afụgo m na gị na nna m akpabago nkata jee dute nwaanyị ọzọ ọkwa gịnwa ka ọ dị n'aka ị na-akwadozi nna m jee dute nwaanyị ọzọ maka na ọ bụrọ mụnwa ka unu na-edute ya bụ nwaanyị ọ bụrọ m ya unu kwadochaa unu sikwachaa nsogbu adịrọ ekwugo m na ụdị nwaanyị m chọ hapụrụ unu ya otu ahụ m si wee kwu ya ama na o nwere ife dị njọ dị na ya ka m jụkene gị ofu ajụjụ nne m mgbe nna m ji edute gị o nwere onye tụdoro ya mma n'onu mgbe nna m jere kwụọ ụgwọ isi gị o nwere onye tụdoro ya ube na iwu na onye a ka ọ ya anụ ọ larụchara ụla tete kwuo n'ime obi ya nee ụdị nwaanyị m chọrọ ịnụ o jebe buru nkwụ jekwuru nna gị doo nkwụ n'isi gị nke m ya adịzi iche kịta ekwugwo m nee ụdị m chọrọ hapụrụnụ m ya otu ahụ m si wee chọọ ya onye ọbụna jụ o nwere onye chọọ imechi ka ọ gaa azụ na ya eme ka ọ gaa n'iru mana ife a na-ekwu bụ maka ọdịmma gị ọdịmma gị ka anyị na-ekwu maka ya ama m na ọ maka ọdịmma m ka unu ji ekwu enwerọ ka m esi wee na-ekwu maka ọdị njọ nke mụnwa nye anyị na-anya efu na anyị ncha niine na-ekwu ofu okwu maka ọdịmma mụnwa ka m na-ekwukwu n'ofu aka a nne ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu enuigwe ekwuona naanị mụ na gị naabọ zọdoro ọkpa ndị chi m wee kwuo na-agwakwu mụnwa n'ebe afụ m na-alụ gị aka n'ife ọ bụ enwerọkwa onye ya eme gịnị ya egbochi m ije ebe a maka na a sị na ebe nwata na-alụ aka ọ bụ na nne ya anọrọ ebe a na nna ya ya anọ ya nke gosi na o nwere ife nwatakịrị a fụrụ o ji wee na-ebe akwa wee na-alụ aka nya bụ ebe o nwekwa ife m fụ hapụrụnụ m ya otu ahụ bikonu ejikwa m afa osebụlụwa wee na-ayọ ụnụ hapụrụnụ m ya otu ahụ doo doo doo agụiyi nwa m a sị na ife okenye dina ani wee fụ gị nwa bụ nwatakịrị ligolugodo enu ntụtụ ọjị ị ya afụrọ ya ife anyị na-ekwu ife a bụ maka ọdịmma gị ọdịniru ife anyị na-ekwu maka ya egwu atụ ọnwụ anụ m ife i kwu aghọtakwanụ m ife i kwu mana ị ma na oke ọkpa amarọ na nnekwu bụ nne ya wee na-amụ ya elu okwu gị furu efu aghọta m ebe ị na-eje mana ọkwa enwekwanụ onye jụrụ ukwu ụdara kedu ka i si nọdụ wee na-amị mkpụrụ ga na-atọgbu onwe ya n'ụtọ sọsọ ife mmadụ madebe bụ nye m nye m nye m anụ m ife i kwu m ga-adọbi nwa m nwaanyị ntị gwa ya ka o si n'ebe nwa gị nwoke nọ wee wezụga onwe ya mana ngị nwa ife ị ga-emekwu ya alụ m bụ ị nalue gwalụ m nwa gị nwoke na mụ nwa bụ iru mmiri sị ya na azụ na onye na-akụ azụ ama abụnata ọyị akalụ m echelụ gị ọjị mana ama m na mgbe i si be ya pụta n'ikwugo n'obi gị o nye m ọjị m ma ata ya bụ na ọ barọ uru uche ike ikwu anụkwanụ m ya mụchasịa ya ike maka na ọnya nwa ududo ekochirọ m ntị iru mmiri udo mechere gị ụbọchị

sịkwanụ m echegbuzina onwe m ị sị m echegbuzina onwe m mana ị ma na nna gị kpọọ m asị kezi ka i si otu a kezi ka i si asụ ụdị asụsụ a na nna m kpọọ gị asị nna m akpọrọkwanụ gị asị n'ọkwa na egwu na-atụ nna m ị ma na nne gị bụ nnekwute nwaanyị ana niile onye ọbụla na-atụ egwu mbanụ mbanụ obi m ogirisi ọ na-emebizi ụnọ osebuluwa nyere ya chekwata ee eh? ị ma na onye ọbụla chere etu a onye ọbụla chere etu a jọkarịrị udene na njọ udene na-amaghị ihe dị iche n'ozu nwanne na ozu ndị ọzọ ị ma na eri oge m nọrọ otu a na-anụ ka fa na-akpa nkata na-akọ ife gbasara anyị ọ na-adị m ka ọ mụ tigbuo mmadụ ka ọ mụ dọgbuo mmadụ emezie nne m biko n'obi m biko ị na-atakwa okwu eze kezi ka i si ekwu ka anyị mee ya ị chọrọ izije chi m n'ana ndị mmụọ mba mba kama m ma-agbawa gị obi kama ya anya mmiri m rie m maka na afụrụ m gị n'anya

ma makwazịa mma ịfụnanya na-adị nkwadobe ime ife ọbụla dị mma biko nwaanyị ọcha ewekwana iwe ka m jụgodu akụkọ a niile kedu ka o si gbasa nwa ewezụga ndidi o nwere ife ebe bụ mana a ga na-akọrịrị akụkọ ma ọ bụgodị na o nweghị onye na-ege ntị eh, nne biko ọnụ ya ịfụnanya ịfụnanya bụ ihe dịịrị onwe ya ọcha maa mma ịfụnanya siri ike ma nwekwa mmasị ịfụnanya ahụ nwere mmasị wee rue mgbe ngala rịbatara n'ime ya mgbe ahụ nwoke wee na-egosi na ya bụ nwoke Aguiyi nne gị si n'ihi na-ekwu na-ekwusi ike na ofu mkpụrụ osisi ahụ gharịpụrụ gị n'oge owuwe ihe ubi n'ahọ gara aga bụkwa ofu mkpụrụ osisi a ka echiri aka kwerekwa na ya n'ọnya ka ị chọrọ ịkwadobere ọnọdụ ubi gị n'ahọ a nna m ndị be anyị sị na inu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu ihe mụ na Azụmmiri nwere dị omimi karịa na nghọta mmadụ lekwa anya n'ịdị ọcha ma n'eziokwu kwa ama m na chi gị si n'eluigwe na-enyere gị aka na-arụ gị ihe niile ama m nke a obi gị na-eti eti gbasara nwata nwaanyị ahụ etu obi ya bụ nwata nwaanyị si eti eti gbasara gị amachasị m mana okwu nwere ike ime onye agha obi ya kachacha n'ọkụ n'obodo niile ọ daa mba n'ikpere na o nwee ike ngwụ n'ikpere Aguiyi iwe anaghị ewezi m na gị na nwata nwaanyị ahụ dị eti n'udo mba iwe anaghị ewe m na-asị m chi enu na chi ana chi egede na chi ndị mbụ gbakwara ezi nna akaebe ezi nna nwere ịfụnanya zuru oke ebe ofu mkpụrụ nwa nwoke ya nọ ha gbakwara ya akaebe nna mana kee ka i si chọọ ịnapụ mkpụrụ obi m ebe o nwere udo mba mba kee ka i si ekwu etu a ị na-eche na mụnwa bụ nna gị eme ụdị ihe dị etu a mba gee ntị ihe m chọrọ ime achọrọ m ka onye ọbụla isi ya erutu n'ilekọta ogbe iri na ịnọ anyị anya mezuru Ụmụdim onye ọbụla ya erutu ịbụ isi ya ka onye ahụ bụrụ onye ụwa ya kara mma karịa nke ndị ọzọ niile ife o ji dịzi iche bụ gị nwa bụ ọkpara m achọrọ m ka ọ ya bụ mgbe ọbụla isi ahụ ya erutu gị ka nke gị pụọ iche ka o nwee ihe ị nwere ndị ọzọ ya enwe ha ka ịgosi i ji bụrụ agụiyi enwe egwu atụ ọnwụ ka o nwee ihe i ji ka ha n'ụzọ dị iche iche ọ ihe m chọrọ achọkwasara m ọzọ ka ebe onye a nọ na ma ọ nọ n'oru ma ọ nọ n'igbo ebe ọ nọ na-apụta ma nwoke ma nwaanyị apụta ha naghị enye gị nsọpụrụ na-efekwu efe ọ ihe m chọrọ ọ nga ebe agụiyi enwe egwu atụ ọnwụ nnu kwuru nnu ehi ka m jiri chụrụ chi m aja mbọsị i si n'akpakwuru nne pụta ka mụ na ụlọ kịta anụ m agwa na-ekwe nkwa na adị m nkwadobe iji isi enyi iri chụkwasakwa aja ọzọ n'elu nke m chụrụ achụ mbọsị m na-emekata ọ bụrụ na eziokwu eziokwu na gị na obele nwa Akachukwu nụrụ di na nwunye eweta m isi enyi iri wee chụkwa aja chụkwasakwa n'elu nke m chụrụ achụ mbụ agụiyi enwe egwu atụ ọnwụ anụ pụrụ iche na mmiri egekwa ntị n'anya na anya afụba nke ntị ji anụ onye a na-akpọ agụiyi kwuo na mokwu na-asị gị na ihe e ji ama dike bụ ihe ike ihe e ji ama nwa afọ bụ ọfọ maka na ọfọ bụ ike agụiyi na ofeke anaghị ekwu okwu ebe nwa afọ na-ekwu okwu agụiyi agụiyi agụiyi nna m agụiyi ee nna m agụ na-amụ ihe ya a sị gị na nwa agụ na-eme ka agụ azụ mmiri ahụkwa ife anya fụrụ gbaa ọbara rapụ ife a mụ rapụ gịnị ego anyị ị makwa na adịzi m ka azụ furu efu n'ime mmiri na-enye ya ndụ ebee ka m na-aga iji gbanarị ifele a na-akwado iri m ebee ka m na-aga ị na-agbagwojuzikwa m anya e nwere ife ọzọ na-enye gị nsogbu na-abụghị na agụiyi abịa mfụ gị n'ụzọ fịa n'anọ izu n'anọ ee otu a ka agụ iyi si emebu oge ihe a na-eme n'otu afịa n'anọ izu n'anọ anụbe m maka agụ iyi ife a gbara aka ife a gbara aka ejikwana ụjọ gbachie chi gị n'ụzọ nke mgbagwoju anya maka na mụ nwa ma na a ga-enwerịrị ihe mere o ji ọ bịarọ gịnị gịnị ka ọ dị gị ka o mee ịnụnugo na agụ iyi na-atụ onye ọbụla egwu sọsọ bụ ife nwere ike ikewa mụ na agụ iyi ọ ihe o kwere m na nkwa mana ọ dagokwanụ mba ee mana hapụ anyanwụ ụtụtụ waa anyị je fụ ya je ebe mba o ị chọ ka nne m gbuo m nne m gwara m na ezinụlọ agụ iyi bụ ndị a bụrụ ọnụ na ọ chọkwa iji anya ya naabọ fụ m ebe ahụ mba o nne m ga-egbu anyị na ihe m ma ejekwa ebe ọbụla nsogbu adịrọ mụnwa ga-eje ka m jụọ ya ife mere o ji were mkpụrụ obi gị dosa n'ụzọ gbalị ịnụ nke mgbagwoju anya ọ okwu eji eme ka obi dị ezigbo enyi gị mma nke jupụtara n'ikwe nkwa dị iche iche ya na inwe mmasị ime ka mmụọ ezigbo enyi gị nọ na nsogbu nwee udo mana kedu ife ị ga-eme mgbe ite nsọ ite ji mmiri na-enye ndụ tiwara kedu ife ị ga-eme mmiri ego ayoro ịfụrụ ya gịnị ka ị gwara ya ee eh, kekwanụ ife o kwu mmiri nwee ndidi ee esu nwekwara ọtụtụ ụkwụ mana nwayọ nwayọ ka o ji eje ije ego kekwanụ ihe ị na-atụziri m ilu biko ị na-agbagwoju m anya n'ilu a niile ị na-atụ ịfụrụ ya ka ọ na ịfụghọ ya ee afụ m ya kekwanụ ife ịgwa ya ee ka ịgwakwara ya ihe mụ na chi m na-aga mmiri agwarọ m ya ekwunwu m ya ama m ka m ga-esi gwa ya bụ okwu aghọtaghọ m ihe ị na-akọ egwu atụ ọnwụ hmm? ị ma na ada m nwaanyị nwere mmasị ịnọdebe nwa gị nwoke mgbe ọbụla ya kpatara mgbe ọbụla ahaziwere ọnọdụ alụmdi na nwaanyị ahazicha ọ ga-abụ eji ama atụ na be anyị a ihe i kwuru bụ eziokwu maka na ọ na-abụ achọba anya anụ eje n'isi ya enyejuo dibịa ọnụ o were isi jee bụọ mgbọrọgwụ n'ajọ ọhịa nnukwu osisi dafee mmiri ọ bụrụ ogwe ọbịa oke mmadụ kwuo okwu amamihe ọ bụrụ iwu ọ bụrụ iwu nyere mmụọ na mmadụ bụrụkwasị iwu n'aka ndị nna nna anyị ha ndị ochie ndị chi anyị ha ndị gboo gboo gboo kpatara m ma-enye gị ofu narị ụdọ ala m bara uru ma ọ bụrụ ahazibe ọnọdụ a alụmdi na nwanyị ụmụaka hazicha ya na-ejide ya iche m ma-enye gị ewu ọkụkọ efi atụrụ ebini ndị mmụọ na ndị mmadụ ga na-eji ewe na-emere gị anya ukwu ọ gwụbe m ma-ebute ego ebute akpa ego ebe ọ dị ukwuu bụ ego ma ọ bụrụla ndị a na-azụ ahịa ịgba ohu agaghị ahụ azụghị anya ọ mụ kwuru ihe m ji eme ihe niile achọghị ka nwa nwa ebe ahụ mba mba mba mba mba mba eje n'ebe ahụ ya na onwe ya kara mara gee ntị na o nwe ihe m chọrọ ịjụ nwa agụ ọ na-eji ije ka nwa ezi mbanụ nwa agụ ọ na-apụ ọrịrị ebe nwa ezi na-apụ ọrịrị mbanụ nwa agụ ọ na-eje n'ihe ruru unyi ebe ruru unyi dịka nwa ezi si eje mba mmadụ dị ma mmadụ adịkwa enwere mmadụ nwa afọ enwere mmadụ ofeke mana ihe m na-agwazi gị bụ na nwa afọ adịghị mma ịkpa agwa ka ofeke nwa afọ ada akpa agwa ka ofeke ọ kwa ị ghọtara ya ọ gị bụ nwa egwu atụ ọnwụ okwu pere mpe mana ihe bara uru juru ya chukwu gọziri ee adị mma aghọtara m ihe i kwuru okwu ya pere mpe ihe ji efu ya ihe mmụta bụ na onye chi gọziri agọzi ka ọ bụ onye a bụ agụ iyi nwa egwu atụ ọnwụ onye a bụ agụ iyi oke nkịta ji isi anya ọkụ nya bụ agụ iyi anụ pụrụ iche na mmiri nna m ekene m nwa m obi dị m ụtọ na ụnụ na-abụ nnekwute ife chi okike nyere m ji eme ọnụ wee na-ekenekwa ụnụ na nkwado nke ụnụ na-akwado ya bụ nwata nwaanyị ụnụ chọọ ka m nụba m wee na-ekwukwazi na chi okike ga-eme ka ndị nwunye ụnụ nwee udo sọsọ n'ebe ụnụ nọ mgbe oyi na-atụ n'abalị ọ na-abụ ya na-ekwu ụdị okwu a na-enwewago ịhụnanya mmasị n'ebe ọ nọ ihe kpata e ji enwe mmasị mgbe ọ bụla ọ na-ekwu okwu bụ na nwa agụ na-eyi agụ onye chi gọziri agọzi ka ọ bụ nwa agụ na-eyiri agụ ọ bụ otu o mere ọ bụ otu ọ dị Selvasi. Selvasi. agụ inye iwolu inyi nye m sị m na chi ya ma nkwe ka ọ hapụ m n'ụwa a si alụmasị mmiri ụmụ nwoke niile na-asị asị ọ na nke ya ekpughe dị ka anyanwụ zoro n'ime urukpuru mana ọ naanị urukpuru na-agarị agarị urukpuru agarịgo a fụ anyanwụ chefuo ya kekwanụ ka m ga-esi mee ihe a kekwanụ ka m ga-esi mee ya ọ kwanụ obi m ka ị na-ekwu maka ya ọ kwanụ obi m o nwe ha aka etiwara etiwa a ka nwere olileanya na mmanụ ga-asọ n'ime ya mmiri ọtụtụ ụmụ nwoke na-agarị be nne gị ka ha nụọ gị kwa ụbọchị ọ gị nwa na-asị mba mana kịta oge erugo ka ị ga-arọrọ ofu n'ime ha ee onye ọzọ ga-achọ m kịta onye ọzọ ga-achọ m kịta adịzi m ka ite tiwara etiwa na-ama nchekwanwu mmiri ite tiwara etiwakwa mmiri ahụta m gị dị m ime akịka tobi m ka nne akịka alụ ikwube na arụ m ya ọsọ ebolo ụwa ịnọkwu ya ọnwụ ewela akwa mgbochi wee na-ekpuchigide m

kedu ihe ị chọrọ ịnụ n'ọnụ m egwu atụ ọnwụ okwu ga-adị enye ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ nkasi obi ọ nya ka m chọrọ ịnụ m sị gị mba mba ọ nwa m ka ọ bụ nwa m n'afọ m agbụrụ m ka ọ bụ ya mere ọnụ mụ na ya na-abụ bụ ofu ọnụ egwu atụ hmm? ejikwana ndidi wee nwa m ọgwụ maka na chi m na ndidi dị n'ilo kemgbe ọkpụtọrọ ọkpụ iru mmiri ejikwana anya mbụ yi m egwu na enwere m atụrụ n'ụnọ ejikwana mbekwu yi m egwu na nna m bụ dibịa ka m gwa gị anakwaghị m ewere mmaja dịka ihe egwuregwu chaa chaa chaa chaa chaa nna m biko wetu obi biko wetuo tutuo eze nwanyị kedu ife ị chọrọ ịnụ n'ọnụ m sọsọ ofu okwu ofu mkpụrụ okwu ka m chọrọ ịnụ ọ ngị tinyere nwa m mkpụrụ o bu n'afọ ọ bụrụ nya tinyere mkpụrụ a nwa gị bu n'afọ egwu atụ ọnwụ hmm? ire ya ka bụkwa nya nwa nwe ya dimkpa ra etu a ekwesịghị inwelu onwe ya ọnụ mmiri okwu onwe ya ya bụ ife ị gwa m ka m ewelu ife ị gwa m kịta ka m ga-eji wee nụ mana ị ga-eji nwayọọ wetuo obi ana nyochaa ime gị ọfụma ka ị mara ife ị ga-agwa m maka na onye anị nomina ọ dị agbọpụtakwa ya eziokwu sọnsọ eziokwu kwee ka ire gị kwupụta eziokwu a ọ gị tụbara nwa m ime ọ bụrụ mụwa eziokwu ka ikwu eziokwu ka gwa gị biko gbaghara nne nke e bunyere ifere nke mmadụ ncha kwesịrị ịnụ hmm? ejego m ebe ezi gba ịnọ wee kpọkuo oke ikuku nke sitere n'isi nkuku ịnọ nke ụwa wee yọọ ya ka o bunye onye ọbụla chọrọ itechu mụ na ezinụlọ m iru ọya ejego m na mmiri ịsaa nke na-enye oke osimiri ndụ wee yọọ ya ka o bunye onye ọbụla chọrọ imechu chi m iru ọya daalụ m iru mmiri oke ọkpa na-aba mba ihe ọ ya-eme egbe na-echetakwa na egbe nwekwara ike ime oke ọkpa ihe o mere uriom ị nụkwara ife si ya n'ọnụ wee na-apụ hapụ ya hapụ ya nwata fụ ọgụ ogbere ụbọchị ọgụ kpọọ ya ihu

ọ gbakụtara ya azụ n'ụbọchị ahụ ka ha kachiri agamniru ha kee ihe ị na-achọ kee ihe ị bịara ebe a ime nwanne gị nwoke dinyere gị ka ị bịakwa ama emu mba nwanne m edighị ha omeme okwu gị dị fa anyị achọghị ịma maka nke ahụ maka na ọ ga-emenwu anyị ma ihe ọ ga-emenwu ama m na obi m dị ọkụ biko kekwana ihe ibele ebe ime kwuo n'ọkwụnụ ọ sị ka ndị ọgọ ya na obi aka dị ebe n'obi ya ka dị ebe nnọ o wee gbanarị m gbakwuru nwaanyị ọzọ ọ maka nna anyị ọ sị na ọ bụ na o mehie na ọ ga-ahapụ ọha ya anala ya ikike ọ ga-eji wee bụ onye ga-achị ndị ụmụnna anyị biko maka echichi ka nwanne gị nwoke ji gbanarị mụ na nwa m maka echichi osebụlụwa akwụghachiri ụgwọ ihe anyị mgbe gị ga-azụ ọ ka ebe n'ihe isi o mechila ihe nna anyị si ya bịa mere biko mgbe gị ajọrọ mechie ọnụ gị ile me gbakpuo gị n'akpo ọkwa na ụdị mkparị a ụdị mkparị a ka oru kparịrị nna ya ukwu bụ onye nwe ya nụ o wee were ya chụọ aja ị ga-abịa ka ị naba i luo ị si nna gị na nne gị na nwanne gị nwoke na mụ bụ iru mmiri si na nwa m nwaanyị abụrọ ife nwoke ji eme mgbe o ji kwue na nwa m nwaanyị abụrọ ife nwoke ji agụkọ okwu ife e ji emeju okwu ọnụ gwakwuo ya na m si na nwa m nwaanyị ama abụnata oru nye nwoke ọbụla na ụzọ i luo ị si ya na m si na ọ ga-anụ onu m mgbe oge ruru una